Níl ach dhá chlub ó Chill Mhantáin tar éis Craobh Laighean a bhuachan, agus gan ach foireann amháin dóibh san, Bealach Conglais, tar éis Craobh na hÉireann a bhuachaint siar i 1990. Ina gcoinne, bhí Baile Átha Í, foireann nach raibh éirithe leo go dtí seo Craobh Laighean a bhuachaint. É sin ráite, ní raibh an deis ag an dream seo siar i bhfiche fiche, de dheasca srianta Covid. An éireodh leo an deis a thapú i mbliana? Bhí Micheál Ó Drisleáin agus Colm Coggins in Eachroim don chéad bhabhta de Chraobh Peile AIB Laighean. An chéad scór dar ndóigh aimsithe ag Ronan Kelly agus an-chúilín aonair ba ea é. Bhí sé ag lorg pas a thabhairt aige ag an deireadh, lean sé leis anois, dul chun cinn maith déanta ag Barry Kelly. Arís, pas foirfe isteach ansan agus b'fhéidir go bhfuil oscailtí agus deis ar chúl. Tá siad sásta an cúilín a ghlacadh, Colm Moran, an lántosaí. Isteach sa lár go dtí Aaron Daly, Dan. Agus ag an deireadh, Johnny Keogh, féachann an ceann san a bhailiú. A féachaint ar rogha, a díreach lasmuigh den stua, scaoileann sé fé, an ceann san ag taisteal. Sin tús maith scórála. Johnny Keogh le hiarracht dhá phointe agus an-iarracht ar fad ba ea é. Bhuel, luaigh mé cumhacht na gaoithe is dócha. Scór iontach é sin agus ceann tábhachtach. Beagnach deich nóiméad ar an gclog. Sin an dara iarracht i dtreo an chúil. agus ceann breá taobh amuigh den stua, cúpla cúilín aimsithe ag an leathchúlaí ansin. Ó, sárghabháil ansan ag Kevin Feely agus Baile Átha Í ag teacht babhta amháin eile. David Hyland an captaen. Tá luas iontu, níl aon cheist. Seo chun cinn anois Niall Kelly, an ceann curtha síos, an pas. Mac Dé, Pádraig Spillane, Spillane Má chasann so b'fhéidir bhfuil deis cinnte ar chúl ó ag a deireadh tá sé curtha isteach Ronan Kelly a fuair an teangabháil ag a deireadh agus ceapaim go mbeidh an réiteoir chun ceist a chur ar seo ceist faoi é a bheith ag dul síos cheap mé gur gur bheir sé greim ar an liathróid agus gur chaith sé isteach sa líontán agus an cinneadh ná an raibh sé ina sheasamh taobh istigh sa chearnóg bhuel ó breathnaigh ar seo arís b'fhéidir Micheál Chas sárghabháil ansan chéad uair agus Kevin Feely agus ag a deireadh ag dul isteach sí'n cheist ar caitheadh isteach é ag a deireadh bhuel tá an cúl tugtha. Tá siad ag teacht amach caithfidh i bhfad níos mó fisiciúlacht ag baint lena gcuid imeartha ná mar a bhfuil go dtí seo ar aon nós. Go díreach é David Hyland ansan Fé bhrú ach éiríonn leis an pas a thabhairt. B'fhéidir go bhfuil deis anois ag Bealach Conglais teacht. D'fheicfeá bhí an feall á dhéanamh ach ag an deireadh bhí cos curtha isteach agus seans acu teacht anois. Gan ach dhá scór insan chéad leath acu, iarracht ar dhá phointe agus ansan cúilín go deireanach ag Christopher Heaslip ach tuilleadh scóranna ag teastáil roimh an briseadh. An fear céanna, Heaslip, ag gearradh tríd. Rogha ar dheis, rogha ar chlé, téann sé ar chlé, tá deis anso ar chúl. Ó, ag an deireadh thar an trasnán. Ba cheart i ndáiríre go mbeadh sé sin neadaithe sa líontán. ag Adam McHugh. Deis anseo ag Colm Moran ach an pheil fágtha ina dhiaidh aige, cabhair ag teastáil. An chabhair ag an deireadh tagtha agus uimhir 3 go dtí Páraic Spillane. Dtí an taobh thall ó James McGrath. B'fhéidir go bhfuil deis ar dhá phointe ag David Hyland, an captaen, agus sin iarracht agus scór inspioráideach ansan ag David Hyland. ceann a theastaigh chun tús maith a chur leis an tarna leath, ardiarracht. Bhuel, cóir na gaoithe b'fhéidir tabhairt cúnamh leo ach an pas ó Pat Burke, tháinig sé ó taobh amháin den pháirc go dtí an taobh eile, bhí an spás ansin, bhí cúpla soicind ag Hyland agus seoil sé thar an trasnán. Agus deis arís, tá spás na páirce arís os a gcomhair istigh ansan agus an fear chéanna arís, Seán Moore, ag teacht aníos. B'fhéidir go bhfuil deis ansan ar chúl eile, an ceann sin go dtí imeall na cearnóige agus neadaithe ag Ronan Kelly. an tarna cúl ag an bhfear sa chúinne agus tá sé luath sa tarna leath ach is buille mór é sin chomh maith. Yeah, cinnte, ach tháinig an cúl sin, an-sleaschéim ansin chun rudaí a osclú suas. Seán Moore ar fheabhas le linn an chluiche ar fad, an-pass trasna. Dúramar an comhimirt a bhfuil le feiscint trí Bhaile Átha Í, tá sé le feiscint arís is arís eile. Go dtí seo tráthnóna ní hé lá Bhaile Átha Conglais go dtí seo. Am go leor fós le dul. Anois deis ag an bhfear lár páirce Jack Kirwan, an ceann san díreach laistigh den chuar agus an dá phointe aige agus theastaigh sé sin go dóite. Baile Átha Í agus an lántosaí Colm Moran. Spás ar Dave Hyland, na treoracha á gcaitheamh isteach ón dá thaobh ar an dtaobhlíne. Iarracht dhá phointe an ceann san ag taisteal, ag taisteal agus thar an trasnán, b'fhéidir scór an chluiche. Naoi gcúilín idir na foirne anseo. Spás arís ag oscailt ag Baile Átha Í. Beidh siad breá sásta mar atá ag an staid áirithe seo an pas cliste isteach go dtí James McGrath. James McGrath agus deis ar chúl agus sin é é anois mar chomhlann. An tríú cúl ag Baile Átha Í. Buille maraithe na muice, níl aon cheist ach arís shleamhnaigh siad tríd. Bhí sé san áit ceart agus an-chúl ag James McGrath. Yeah, an-ghluais. Ach arís, mar a dúramar, tá fear sa bhreis i gcónaí ag Baile Átha Í, duine éigin ag déanamh an ruathar sin, ag cruthú an spás. Agus an réiteoir ag faire ar an uaireadóir ní imreoidh sé fiú an cúig nóiméad sin. Tá sé beagáinín luath, ní bheidh éinne ag argóint. Níl aon cheist fé anseo ach Baile Átha Í rómhaith anseo. An scór deiridh anseo ó Aughrim 3 16 ag Baile Átha Í, deich gcúilín ag Bealach Conglais.